Мыбы ятххэр. Мыхьэм дауэ уеджи узэрыщӏэсынур? Уэи щӏыӏэ ӏейм нобэ икӏи. Мы щӏыбыр. Мы жэщыбгым. Мы щӏыӏэ махуэм дэнэ мыгъуэ мыр къикӏа? Хэту пӏэрэ мыхьэр? Фыкъыщӏыхьэ, фыкъыщӏыхьэ.
Жэщ фӏыуэ щӏалэ. Нэхъыфӏыжу мыбыкӏэ къэкӏуатэ, хьэщӏэ, уэи щӏыӏэ ӏейм нобэ щӏыбыр. Щӏыӏэм сисащ, Тхьэ, сэ лъэӏу сыпхуиӏэу сыкъэкӏуаурат. Жыӏэт уэ.
Мэзкуу нэс дыкъикӏри, фи къуажэм дыкъэкӏуа, фи мэзхэм махуищ хъуауэ дыщӏэтщ. Мэзыми, мы щӏыӏэ махуэм? Атӏэ, щӏыӏэм диса, кхъыӏэ, хъуну щытмэ, зыгуп, си гъусэ, и уасэри фетын фи дей, жэщ дыщывгъэӏэ.
Фыкъыщӏэкӏуар сыт, Мэзкуу нэс фыкъикӏыу мы къуажэ кӏуэцӏрыхуам? Мэзкуу нэс дыкъикӏыу Фи къуажэм дыкъыщӏэкӏуар алмэсты, фи мэзхэм щалъэгъуауэ жаӏати, къэдгъуэтыну дыкъэкӏуа?
А-а-а! Алмэсты жыпӏа? Алмэсты, нтӏэ.
Нтӏэ, ди дей занщӏэу щхьэ укъэмыкӏуарэ? Ар сыту? Зэ моуэ щытыцэ. Ей, зо, мыдэ къакӏуэцэ, ей! Мыдэ къакӏуэ, зо, мыдэ къакӏуэ. Мафӏэм уисрэ, сынокӏуэ, пхуэшэчыжым. Сискъым мафӏэм, мыдэ къакӏуэ, зэ. Мобдеж щытыр плъагъурэ? Ахэр къыщӏэкӏуару пщӏэрэ? Мэзкуу экспедицэ ящӏу Мэзкуу къикӏауэ, мы ди къуажэ, мы ди мэзхэм махуищ хъуауэ щӏэтщ ахэр щӏыӏэм исыжау. Нтӏэ сыт сэ яхуэсщӏэн мир абыхэм? Уэ укъалъыхъуахэм махуищ хъуау. Сэри? Нтӏэ, зэщ!

Алмаз. Алмаз.
Ка къысфэгъэгъ цӏыхубз. Дакъикъэкӏэ. Цэуэ уэзгъэлъэгъун алмаз нэмэ къэуфат.

Сщӏэркъым сэ уэращ ар зыщӏэресхьар. Тести уэдгъэтынщ, КТ-ми направление ныпхуэстхынщ. Ыхьы.
Хъунщ, кхъа, сыщӏэгъэкӏыж къудей. Зэ догуэ, сэ си лэжьыгъэ сощӏэ, сэ сыджэгуу сыщысӏым щӏалэ. Къызгуроӏуэ узэрыпӏащӏэм, ауэ ар а узэрыгугъэм ещхьу дакъикъэкӏэ зэфӏэкӏын ӏуэхукъым. Уи цӏэ, уи унэцӏэр къызжеӏэ.
Токъмакъ Абдулчэрим. Дауэ жыпӏа? Токъмакъ Абдулчэрим.
Сыту?

Накӏуэ, накӏуэ, си губзыгъэ цӏыкӏу. Унди унэхьэри щыӏэщ, моуэ тӏэкӏу стеубгъуи. Хьэуэ, сыхуейтэкъым, кхъа. Хьэуэ, хьэуэ, умыгузавэ.
Мес а шэнтым дей дахэ цӏыкӏуу тӏыси щыс, тӏыс. Хьэуэ, сэ хьэуэ сытӏысынукъым, сэ сыщытынщ щыгу сэ. Ара?

Мыр лы тӏэкӏу къызэрытщтам щхьэ анэ дыхъуа иджы? Хъунщ, къэпщта, хъуну, сэ сепсалъэм си шыпхъум. Хъунщ, кхъыӏэ, епсалъэ, увыӏэнукъым уэ. Кӏуэ, жэ, моукӏэ къыщыхуэщӏ.
Кушбий!
Кушбий! Сыт а? Сыт мыбы укъыщӏэкӏуар уэ? Сэ мыбы езыр сыкъэкӏуакъым, сыт жыпӏэр. Сэ еджапӏэ нэужьым остановкэм сытеувауэ сыщытти, машинэ къыӏулъадэри,

узрэ. Хьэуэ.
Мыдейщэ. Узыӏэ. Мыдейщэ. Абдеи узыӏым ара? Абдеи узкъым. Нтӏэ иджы уэ зэӏусэжыт. Нтӏэ дахэ сэ иджы къызэӏусэ моут, дегъэплъыт моуэ. Мис а уи ӏэпхъуампэмкӏэ.
Зыри къэхъунукъым, къызэӏусэт уэ. Сэ сысей зыри узыӏымэ. Мыдэ, мыдэ, къэхьыт а уи ӏэпэр зэ къэшийт. Хъун, хъун, къызгурыӏуа, хъун, хъун. Э, дыдэу узрэ, модэ щысщӏын де. Уей, дахэ, мы уи ӏэпкълъэпкъым зы щӏыпӏэ дей зыри узу хэмылъ. Узыри? Мис мы уи ӏэхъуамбэ цӏыкӏур пкъутэжащи аращӏэ узыр. Пщащэкӏэ щыскъутэжар. Уей, сэ ар сымыщӏэ, дахэ, щыпкъутари, здэпкъутари, сэ ар сымыщӏэ. Гзу уи цӏэ унэцӏэр тхынущи гипсым дэтлъхьэну. Къыбгурыӏуа? Аращӏэ узыр. Къызжеӏэт уи цӏэ уи унэцӏэр. Джулэ. Джулэ, ыхьы.

Ау! Мыр плъагъу, мы къытеуэр зы хуэмыхура, сэ сыкӏуэху, сэ солажьэ, кӏуэ ефсакъэ мобы. Цӏыху къэсдэбдзэну цӏыхум сышхыни ухьэзырий, мы цӏыхухъу хьэри. Къакӏуэ, къакӏуэ, къыщӏыхьэ къеблагъэ. Къакӏуэ, къэкӏуэцӏыж моуэ къэтӏыс.
Хьэ, сынеблэгъэну и мызэман, сыфэкъыракӏуэщ. А, фэкъыракӏуэра?
Нтӏэ, сыт, сыт узыхуейтэр, сыт ӏыфхьэр? Хьэжыгъэ. Хьэжыгъэ жыпӏа, Алыхьэ жыхуэпӏэ хьэжыгъэр дэ езым дымыгъуэт. Килэ тӏурытӏурэ къэсщэхурэ тхьэв щысщӏыным дей спщурам.
Нтӏэ, шэ шатэ, шэ шатэ жыпӏа? Тӏэ, ди жэмыр псэфщи, шэи къэдмышати, кхъуей зыри димыӏыж тхьэ. Нтӏэ, джэдыкӏэ,
Джэдыкӏэ! Джэдыкӏэ жыпӏауэ арат, хэсхыӏымэ. Щӏыӏэ зэрыхъурэ ди джэдхэр кӏэцӏэӏым зэпыти къахукӏуэ щӏэзгъашхэр сщӏэӏым, нартыху лъэпсей къэсщэхурэ. Нтӏэ,
щыгъын. Щыгъыни? Щыгъын тхьэ сэ сщыгъхэр уэзмытыфыну, ауэ дызыхуэмеижхэр арыххэу зыщӏызокъуэ, мо хадэм изохьэ хадапхэми, мафӏэ щӏызодзэри, хур-хур-хур имахыу дызогъэлыгъуейм, сэ си лъапсэ измыгъэлъ хьэмшом лъэпкъ.
Нтӏэ, мыхъужыххэм ахъшэ,
ахъшэ. Ахъшэ жыпӏа? Илъэс ныкъуэ хъуауэ, улахуэпщӏэ ахъшэр къыдамытын щхьэкӏэ, дыдагъэтӏысхьэжауэ лэжьыгъэншэу дыдэсщ. Дэнэ къикӏын ахъшэ? Сэ езым зыгуэрым къызитарэт ахъшэ жызоӏэ.
Мэ цӏыхубз. Мэ.
Мыр? Мыр сыт зиӏисыр мыр? Мыри? Мыр ахъшэщ, ахъшэ. Щӏыхуэ уасэ нэхъ мыхъуми пхуэхъунщ. Мыбдей, ауэ удэмысу.